Ach cén sórt business man é sin chor ar bith? Is cén neart atá a'msa air má tá an baile lán le rógairí. Go raibh mé críon muinín iolam sa Jackson ó seachtaine. Glaoigh ar an mbanc, a Pheadair. Ní féidir liom, tá mé cruógach faoi láthair, a Mháire. Ní thógfaidh sé ach nóiméad amháin. Mháire, tá muid ag déanamh na gcuntaisí faoi láthair. Nuair a bheas tú réidh.
Well anyways, caithfidh mé a dhul suas ag an siopa. Tá tuilleadh decorations le cur suas a'm. Decorations?
Mháire, forty two pounds thirty one agus sixty seven pounds thirty three. Ó, faraor nach bhfuil Mama ag éisteacht leat. Á muise, buíochas le Dia nach bhfuil. Tá an méid sin de chompord a'm gan í sin a bheith ag sá a srón isteach inár gcuid graithí.

Noel Sal, yeah, you know, tá siad sin sa bhfaisean le píosa anuas. Ó, gasúir óga, diabhal dochar ar bith iontu. Nach cuma liomsa ná cúl Rita ná na billí gan mórán achair agus dhá mhéad dhá bhfuil ar an mbill gurb ea is fearr liom é. Níl sé sin cosúil leat. Tá muid faoi bhrú, Bernie, tá muid faoi bhrú. Caithfidh chuile dhuine breathnú amach dhó féin ar an saol seo. Tá billí le n-íoc a'msa chomh maith agus ní bheadh marach an méid trioblóid ag faire maith leo.

Cé mhéad go díreach atá le híoc agat? Dhá mhíle, Angela. Dhá mhíle punt. Nach é atá uafásach. Ara, níl sé chomh holc sin ar chor ar bith.
An gceapfá, Angela? Ní chuirfidh an méid sin isteach ná amach orthu nuair atá tú sa ghnó fhad is atá mise ann, tuigfidh tú nach bhfuil ansin ach pingineacha. Ach is dóigh, Angela, gur cheart dom glaoch a chur ar an mbanc mar sin féin agus míniú dóibh céard atá ag tarlú. Ná déan sin ar chor ar bith. Ní bheidh tú ach ag cur brú ort féin ag déileáil leis na gadaithe bank managers.
Dáiríre, Angela? Cinnte.
Ná tabhair freagra ar litir ná ar phone call anois. Fág achan rud go díreach mar atá sé. Go dtí go bhfaighidh sibh bhur gcuid finance socraithe agus ansin cuir glaoch ar an bhanc. Bhuel, bhfeiceann tú sin anois. Agus mise ag ceapadh go mbeinn i dtrioblóid mhór dhá ndéanfainn a leithéid sin de rud. Muise, go raibh míle maith agat, a stór. No bother. Am ar bith. An t-ualach atá imithe dhíom. Beidh bhar ceapaire agat anois. On the house. Ó, is dóigh liom sin ó tharla go bhfuil chuile shórt socraithe.

Emer! Emer! Yeah? Cuir síos an torann, will you? Jason, níl muid chomh dinn le sin! Tá tú báire or what? Cad tá ann, Emer? Agus féile bheadh ar an am dá an ceart inar thiogann sibh le chéile.

So, cá bhfuil tú ag dul anocht? Á, ní mór é, tá mé féin agus Sinéad ag dul go dtí céilí sa halla. Ní hé gurb aon phioc de do ghnósa é. Ó, what a waste. Mac, tá tusa dochreidte. B'fhearr ort. Anyway, ní féidir liom an oíche a chaitheamh anseo ag caint leatsa. Ó, sin trí é sin. Listen, beidh mé ar ais i gceann soicind. Right.

Cén chaoi sin? Mar gheall air sin, beidh go leor airgead againn le Liam a íoc mar part-timer as seo amach.
Unaccustomed I am to public speaking, I'd like to take this opportunity. Toast eile dár gcomhghleacaithe nua, Eoin agus Liam. Níl a fhios agam cén chaoi a chóipeálfas muid gan thú bheith thart.

Bhí muid i bponc. Rinne sí gar dom. Sin an méid.
Fan go labhraidh mise leat, a deir sí.